padzana ndimanena kuti america imadalira intelligence komanso tekinoloji ngati whatsapp gps google taziona dzulo ku irani amupeza khamenei pogwiritsa ntchito google matawa komanso project maven tikanena kuti project maven ndi AI equipment imakhala ndi satellite ma drone camera amaona zinthu zobisika even kumphanga loweruka pa 28 february mmawa khamenei ndi akuluakulu a boma 10 senior commanders amachita zokambirana mu mzinda wa tehran america inawapanga trace kugwisa ntchito project maven posakhalitsa analumikizana ndi israel by half past 9 mmawa ndege zoposa 200 zinafika mizinga inayamba kuvumba ngati mvula ma headquarters a intelligence defense ministry ballistic factories presidential palace kunali chipere mabomba 30 amphamvu anawaponya pa nyumba ya khamenei pa nthawiyo sanabisale kumphanga anafa momvetsa chisoni chifukwa thupi lake linaduka 2 pieces kungonjezerapo mkulu ameneyu sanaphedwe yekha akuluakulu ankhondo 40 plus mwana wake wamkazi chidzukulu apongozi awiri for this development irani yayamba kubweza koma kuponya mizinga mchimbulimbuli tawaona kuphulisa qatar kuwait dubai and even bahrain dubai airport Buja Arab, Jebel Ali Port zaonongeka. Anaponya mabomba 200 ku Dubai, atatu okha agwira ntchito. America ndi Israel, mizinga imene aponya ku Iran 90% yagwira ntchito. In addition, awaphera mtsogoleri. Pamene pa zikutanthauza kuti mabomba a Iran ali ngati munthu osaona, akungoyenda without direction.

chifukwa zomwe taona dzulo ndi umboni woonena kuti akudalirabe tekinoloji ya ku america padzana ndimafotokoza kuti asilikali aku america sangapite pa ground ku irani chifukwa ku irani ndikovuta mayendedwe anatchingidwa ndi mapiri and according to history it is very difficult nation to invade koma america ikhoza kugwiritsa ntchito technology they can trace khamenei ndi anzake kugwiritsa ntchito google gps ndi matechnology osiyanasiyana for this reason akhoza kumupha mosavuta taziona dzulo ampanga trace kugwiritsa ntchito equipment project maven kuyambira december akhala akumuona kulikonse kumene akupita khamenei amalankhula mwano america simungatipeze this and that koma america imamuona amangodikira nthawi aunjikane chigulu akhale malo amodzi awasalaze taziona dzulo mmawa akuluakulu aboma more than 40 anaunjikana malo amodzi ndege zinayamba kuponya mizinga ndikuwapha onse pakamodzi now ndi zokhazokha ndimafotokoza kuti akuti they cannot send troops on the ground koma akhoza kuchita zinthu zoopsa and now we can see kuti america yagwiritsa ntchito intelligence and technology to dismiss khamenei mkulu ameneyu walamulira irani zaka 36 amalimbikitsa anthu ake athane ndi israel posachedwa anayamba nuclear program america inamuletsa amaopa kuti akakhala ndi bomba la nuclear akhoza kugwiritsa ntchito pothana ndi israel agreement inavuta kumanga ndiye angoganiza zomuphulitsa aliyense amene akulowa m'malo mwa khamenei asamale ndakhala ndikunena m'mbuyomu russia ndi china ndi njoka zosaluma amangolankhula without action saddam hussein muammar gaddafi nicolas maduro anagwidwa bashar al assad anathawa ku syria and now khamenei tiyerekeze irani yapha netanyahu america ingakhale chete lero khamenei amusosola mapiko abale ake akungokuwa without action akuluakulu china imadalira mafuta a iran mmene zikuonekeramu akachita masewera aluza chilichonse america ndi israel akufuna kubweretsa ulamuliro watsopano kuyambira 1789 Irani sikunakhale boma lovomerezeka 135 years amalamulidwa ndi nzika ya ku Turkey 1925 komanda Reza Khan analanda boma ndi kuzikhazikitsa kukhala mfumu ameneyu amacheza kwambiri ndi Adolf Hitler 1941 ma British atalanda Irani anamuchotsa ndi kumutumiza ku exile dziko la Mauritius kenaka anamusuntha kumeneko ndi kupititsa ku johannesburg anafera komweko 1944 atsamunda anasankha mwana wake kukhala mfumu 1979 revolution inamuchotsa pa mpando anathawira ku america ayatollah analanda boma ndi kumalamulira up to date lero america ndi israel amusosola mapiko akuchotsa ulamuliro wake kuti abweretse munthu wawo komabe sizikhala zophweka tinaziona ku afghanistan america inapita ndi kupha akuluakulu a boma analamulira zaka zochuluka mapeto ake anathawa malemu khamenei anali mkulu wa mpingo kuphedwa kwake ambiri ndokhumudwa m'maiko a pakistani india indonesia nigeria ndi maiko ena ambiri so irani ndi israeli akhale osamala tinaziona ku iraki anakwanitsa kupha sadamu huseni ndi kumchotsa pampando mapeto ake kunabadwa gulu loopsa kwambiri isis tibwere ku malawi nkhani za neef green belt mamega famu ang'onoang'ono anthu ayiwala ndikumayimba ndi zinthu zopanda ntchito inu a dpp munalonjeza kuthana ndi corruption we need action chifukwa panopa muli mboma nkhani ya saulos chilima osangokhazikitsa commission of inquiry tikufuna mumange zigawenga mafunso onse ayankhidwe ndege yokwera anthu 19 akuti inadzadza koma munali anthu 9 magazi a saulos chilima black box zinayenda bwanji in addition panali conflicting statements kuchokera kwa akuluakulu aboma we need clarification from this ndiye osangokhazikitsa commission of inquiry tikufuna mafunso ayankhidwe sizoona kuti kukacha tizingomva nkhani zopanda ntchito what about the billions ku nocma matrillion ku mera kodi aja anagula fetereza ku butchery anamangidwa akuluakulu ku malawi ndikomvetsa chisoni timalimbana ndi zazing'ono ndikusiya zenizeni just imagine vitumbiko mumba anasowa mabiliyoni koma anammanga ndi nkhani yopusa akuti we got this pension fund inataya 135 billion pa zithaphwi near clock tower akulimbana ndi 128 billion 5 star hotel thyolo district hospital mangochi bridge anamanga ndi muluzi koma otsegulira anali bingu misewu yokongola ku lilongwe project ya peter otsegulira anali chakwera bingu stadium must university anatsegula apm koma project ya bingu bridging foundation inali ya chakwera unfortunately it's a dream that will never come true project yogula amaryllis inayamba 2023 that was good development kuyerekeza ndi hotelo akumanga pa clock tower near zitapwi river ena tikamanena chonchi akumanena kuti ayi mukunyoza project ya boma komabe inuyo taonani anthu amenewa akulephera kuimaliza hotelo anaononga kale 135 billion 43% construction panopa akusaka 26 billion in forex akuti 15 million dollars so ndizomvetsa chisoni tikupanga blame a board kugula hotelo okongola 128 billion koma takhala chete ndi project yopanda ntchito aononga 135 billion sikudziwika kuti idzatha liti inuyo mukumanga nyumba and you have spent 200 million nyumba sinathe ndiye pali mnzanu wagula nyumba ngati yomweyo 150 million pamenepo wanzeru ndi uti so we are saying kunena kuti project yomanga hotelo pa clock tower near zitapwi river yaononga 135 billion hotelo sinathe even half of the construction sinafike ndiye kuli hotelo imene yagulidwa 128 billion inatha ndi 5 star hotelo chilichonse chili momo mabedi zogonera mafiriji and everything 128 billion ena akumanga hotelo aononga ndalama zambirimbiri hotelo sinathe 135 billion public service pension trust fund inauza nico 2023 tipezeni hotelo tigule anapeza amaryllis ndikupanga process yogula contract agreement amaryllis imakambirana ndi nico ma civil servant obadwa 1982 mpaka lero sanayambe kulandira pension ndalama zawo zimasungidwa ndi nico old mutual kuyambira 2019 kudzafika 2042 ndalama za pension za anthu amene anabadwa 1982 kudzafika lero zikusungidwa ndi nico old mutual up to 2042 that is 23 years akumangira mashopu ma buildings komanso kugula mahotelo public service pension trust fund ikafuna kugula zawo akukaniza ndipase chisanzo old mutual inamanga gateway mall ku lilongwe chifukwa ambiri samadziwa tikuyenera kumawunikira malawi gateway mall mayiona ku lilongwe eni ake ndi a old mutual mashopu onse amene maona mu gateway mall amapanga rendi ku old mutual chichiri mall ku blantyre eni ake ndi a nico mashopu onse maona kumene kuti amapanga rendi ku nico zinatenga miyezi yochepa kwambiri kuti amange gateway mall komanso chichiri mall ndiye lero pension fund yauza kuti a old mutual mutipezere malo mutimangire hotelo yokongola zimene achita anthu amenewa anapeza malo pa clock tower mukafika pa clock tower muyang'ane left side muona msinje wonunkha kwambiri msinje wa zithaphwi iwo anagula malo kumeneko ndikumanga hotelo ndi anatiuza kuti hotelo imeneyi kuti timange mutipase ndalama yokwana 43 billion tinawapatsa agwiritsa ntchito 43 billion yatha amadya ndi george jim colleen zamba ndi anzake anaonjezera kufika 78 billion ndikunena pano 135 billion hotelo sinathe and they are saying kunena kuti tiaonjeze ndalama yokwana 26 billion chifukwa masiku apitawa anapita ku fdh bank komanso ku nbs amafuna forex ma dollars 15 million dollars sanawapase ananyamuka ndikupempha ku reserve bank alemba kalata we have the letter ndikumanena kuti ayi kuti timalize hotelo imeneyi pakufunika materials tikagule kunja mutipase ma dollars 15 million akuluakulu boma likulephera kugula mafuta boma likusaka forex akaipeza kuti 15 million dollars yopereka ku pension fund wapasa a Old Mutual kuti amalizire hotelo. Mbali inayi tinawauza a Nico a Nico ndalama za pension mugulire hotelo the second hotel okha anapeza Amaryllis hotel hotelo yokongola mukapita pa rooftop pali restaurant pali swimming pool Trip Advisor company yaku America inachita recognize kunena kuti Amaryllis is one of the best hotel in Africa. So a Nico anatiuza okha kuti tigule Amaryllis hotel, tinavomera then anasintha ndikunena kuti no, nkumanyirika kuti musagule chimene akufuna ndi ndalama zathuzo azipangira ma investment yawo ali ma building town ma properties ambiri amene mumaona mu lilongwe blantyre eni ake ndi old mutual komanso nico anagula ryalls hotel ryalls hotel is just nearby ndi amaryllis so akuchita sanje akudziwa kuti pension fund trust ikagula amaryllis hotel ndi ryalls simungayerekeze amaryllis is the best hotel generation imeneyi panopa ndimene ikupereka pension and these people sanayambe kulandira pension ndalama zawo zizisungidwa from 2019 up to 2042 so nico ikutenga ndalama zimenezi old mutual ndikumagula mabuilding awo ife tikunena kuti agule hotelo izipanga invest kuti 2042 kupita kutsogolo tikadzayamba kulandira pension titafika 60 years nafenso tidzapeze phindu akuti ayi musagule hotelo timanga hotelo ina pa katoto apo tamangani alephera anatiuza 43 billion inafika 78 billion panopa 135 billion hotelo sinathe akufuna 50 million dollars amalawi tithawire kuti kodi tizibeledwa tikuona
lero a president ndinene mawu awa kwabwera tv ina yongoyankhula pa wailesi mverani anyamata inu zikomo kwambiri anyamata amulalo zikomo akuti bakili muluzi tv Mabodza a Bakili Muluzi TV, pakonza a dpp osali m'madzi.